Hi, conas tá agat? Sa bhfíseán seo táim chun breathnú ar an gcopail. Is í an chéad cheist ná cad í an chopail? Is focal nó mír í mar atá scríte agam anseo í a úsáidimid le nasc a chruthú idir ainmní na habairte, is é sin mé, m'athair, an tír nó an cheist, agus faisnéis nó eolas mar gheall ar an ainmní sin. So tá sé seo leis an bhfaisnéis, an teagascóir, innealtóir, breá agus deacair. Agus is é an rud is tábhachtaí ná go n-úsáidimid é nó í go mb'fhéidir leis an nasc sin a chruthú. Anois, tugtar seo beagáinín eolas, beagáinín, roinnt eolais sa bhreis ar sin ná go dtugtar abairtí aicme. ar na habairtí seo. Sin samplaí uimhir 1 go 5, an chéad bheirt. Um, cha, so, teagascóir is ea mé, nó is teagascóir mé. Sa chomhthéacs seo, tá, tá sé seo, tá an focal seo ag tabhairt tuilleadh eolais dúinn mar gheall ormsa, nó mar gheall ar an mé seo. D'fhéadfadh muid an rud céanna a dhéanamh don cheann seo. Is innealtóir m'athair, nó d'fhéadfá é m'athair a rá dá mba mhaith leat. Rud is tábhachtaí ná go n-úsáidtear an chopail sna comhthéacsanna seo Chuile cheann acu. Leis an bhfaisnéis cineáil a chur in ár láthair agus le nasc a chruthú idir an bhfaisnéis sin agus an t-ainmní. Anois, sampla uimhir a trí anseo, feictear go bhfuil sé scríte go bhfuil sé san aimsir chaite agus cuireann. Léirítear sin leis an séimhiú sin ar an gconsan. D'fhéadfá sin a dhéanamh leis eh, sampla uimhir a ceathair ansin chomh maith, dá mba mhaith leat. Níor cheist dheacair í. Em, Se. Agus tá séimhiú ar an aidiacht seo toisc go bhfuil an dhá ar ar na haidiachtaí fiú, seo toisc go bhfuil an dhá ainmfhocal seo baininscneach. Ní bhaineann sé sin leis an gcopail, ar chor ar bith. Agus is ceist dheacair í. Léiríonn sé sin cineál go go mbíonn an séimhiú sin ar an aidiacht i gcónaí. Anois, sampla uimhir a cúig, dúras go dtagainn thar n-ais chuig an sampla san. So féach go bhfuil sin Ag déanamh tagartha don ainmní, cé nach n-ainmnítear an t-ainmní go cinnte anseo le le hainm nó le forainm nó le haon cheo mar sin, úsáidtear an aidiacht thaispeáinteach seo, sin, le tagairt a dhéanamh don ainmní san abairt seo, agus.

Sea, bogfaidh mé ar aghaidh chuig anois chuig an dara beart abairtí, sin na cinn indíreacha. Tugtar claoninsint ar an dara beart seo de ghnáth. So, féach, Sílim gur teagascóir mé. Tá súil agam go bhfuil rud éigin á theagasc agam anseo do dhuine éigin. Beidh le feiscint, is dócha. An raibh. An raibh 'fhios agat gur innealtóir m'athair? So arís cruthaíonn sé seo cineál nasc sa bhreis atá níos indírí ná an nasc a chruthaíodh sa chéad chúpla sampla seo, sa chéad bheart, más maith leat. Agus dúirt siad liom gur thír bhreá í, so féach anseo, Dúirt, sin nod amháin go bhfuil an abairt san aimsir chaite agus gur thír seachas gur tír state b'fhéidir mar shampla leis seo a chur. Deir siad gur tír bhreá í, sin san aimsir chaite, nó déarfaidh siad liom gur tír bhreá í. So sin san fháistineach so san aimsir láithreach ní bheidh an séimhiú sin ar an ar lorg na copaile ach más rud é go bhfuil an abairt san aimsir chaite mar a bhí san ag an tús, beidh séimhiú, ós rud é go mbeidh an chopail sin san aimsir chaite freisin. Baineann an riail céanna leis an modh coinníollach, dála an scéil. Cuirfidh mé é sin idir lúibíní ansin, b'fhéidir. leis an. Tugaimid an MC air. Ní dóigh liomsa gur ceist dheacair í. So féach anseo, ní insíonn sé sin dúinn go bhfuil an abairt seo le bheith san aimsir láithreach nó san aimsir fháistineach, agus gur gan aon séimhiú ar an gconsan seo, deireann sé sin linn go bhfuil sé an abairt san aimsir láithreach freisin gur ceist dheacair í. Go breá. Dúirt sé liom gurbh fhíor sin. So arís tá 'fhios againn go bhfuil sé seo san aimsir chaite, ó, ón mbriathar seo dúirt, ach féach gur athraíodh gur go dtí Gurbh, Anois cad tá tarlúint ansan? Bhuel, tá an chéad fhocal eile seo ag tosnú le F agus guta, agus dá bhrí sin caithfidh tú an F sin a shéimhiú, so FH agus guta ann. Ach roimh an F nó roimh ghuta úsáidimid gurbh san aimsir chaite. Agus más rud é, nó dá mba rud é, gur chuireamar Dá mba rud é go raibh an abairt seo san aimsir láithreach, mar atá sé ansin, deir sé liom gurb amhlaidh an scéal. Feicimid nach ionann an gurbh agus an gurb a úsáidimid san aimsir láithreach. So tá roinnt athruithe ansin. Tá roinnt féidireachtaí éagsúla. So tá is agus ní agus gur agus gurb againn don aimsir láithreach agus don aimsir fháistineach agus don aimsir chaite agus don mhodh coinníollach tá, ba, Níor, agus beidh, ní i gcomhthéacs náire. gur, agus gurbh. Now d'fhéadfá breathnú air, beidh an chuma air seo go bhfuil cosúlachtaí idir roinnt acu seo agus na haimsirí eile, ní agus ní, gur agus gur, ach tá's againn go mbeimid in ann séimhiú a chur ar lorg na míreanna seo agus go gcoimeádfaidh sé sin na hainmfhocail a leanann iad seo beirt san aimsir cheart. Tá sé seo casta, ná bí buartha faoi agus d'fhéadfá breathnú siar air agus is féidir freisin dul agus breathnú ar an gcaighdeán oifigiúil, tá níos mó samplaí ansin. Nó ceist agat faoin bhfíseán anseo agus déanfaidh mé físeán eile nó freagróidh mé do cheist go díreach i bhfíseán eile. Tá súil agam gur chabhraigh sé sin leat pé scéal é agus go dtuigeann tú anois cineál an aidhm atá leis an gcopail. sin le nasc a chruthú idir ainmní na habairte agus píosa faisnéise, nó píosa eolais más maith leat, agus na cineálacha éagsúla copaile atá ann freisin, sin an ceann a úsáidtear sna habairtí aicme agus, ó, cad rinne mé ansin? Agus an ceann a úsáidimid leis an gclaoninsint sna habairtí indíreacha. Sea, sna habairtí indíreacha sin. An-bhreá. Fágfaimid ansin é. Bí cinnte agus aon cheist nó aon smaointe a fhágaint sna tagairtí faoin bhfís sin. Slán tamall. Go raibh maith agat.